Nuair a bhí siad ag teacht i ngar do Iarúsailéim, is iad chomh fada le Béatfaigé agus Béatáine i dtreo Chnoc na nOlóg, chuir sé beirt dá dheisceabail uaidh agus dúirt sé leo, Téigí isteach sa bhaile atá os comhair comhair agus láithreach ag dul isteach ann daoibh gheobhaidh sibh searrach ceangailte ná raibh raibh duine ar bith riamh ar a mhuin. Scaoiligí é agus tugaigí libh é. Agus má deir aon duine libh, Cad atá sibh déanamh? Abraigí, 'Tá gá ag an Tiarna leis, ach cuirfidh sé ar ais anseo gan mhoill é. D'imigh siad leo agus fuair an searrach ceangailte an doras lasmuigh ar an tsráid agus scaoil siad é. Agus dúirt cuid dá raibh ina seasamh ansiúd leo, 'Cad ab áil libh an scaoileadh an tsearraigh? D'fhreagair siad faoi mar a dúirt Íosa leo agus scaoil siad leo. Agus thug siad leo an searrach go dtí Íosa agus chuir sé an brat anuas air agus chuaigh sé ina shuí air. Leath a lán duine a brat ar an mbóthar a thuilleadh craobhacha agus bhain siad sna goirt, agus na daoine a bhí roimhe amach agus iad siúd a bhí leanúint, bhí na gártha acu agus cur suas, Hosanna! Is beannaithe an té atá ag teacht in ainm an Tiarna. Is beannaithe ag teacht í, ríocht ár n-athar, Dáiví, hosanna sna hairde! Agus chuaigh sé isteach in Iarúsailéim agus isteach sa Teampall. Bhreathnaigh sé ar gach ní ina thimpeall, ach ó bhí an déanaí ann cheana féin, chuaigh sé amach go Béatáine leis an dáréag. Agus iad ag fágáil Béatáine lá arna mhárach, bhí ocras air. Nuair a chonaic sé i bhfad uaidh crann fígí agus duilliúr air, chuaigh sé féachaint an bhfaigheadh sé aon toradh air. Agus nuair a tháinig sé chuige ní fuair sé aon ní ach duilliúr mar ní hé an aimsir na fígí é. Labhair sé leis an crann fígí, 'As seo amach go brách nár ithe aon duine toradh uatsa, ar sé. agus chuala a dheisceabail é. Tháinig siad ansin go Iarúsailéim. Ar dhul isteach sa Teampall dó, thosaigh sé ar muintir a bhí ag díol agus na ceannaithe sa Teampall a thiomáint amach. Leag sé ar lár na cláir, ar lucht airgid a mhalartú agus na suíocháin ar lucht colmán a dhíol. Ná ní cheadaigh sé d'aon duine árthach a bhreith leis tríd an Teampall. Agus bhí sé á dteagasc agus dúirt sé leo, nach bhfuil sé scríofa, 'Glaofar ar mo theachsa teach urnaithe do na ciníocha go léir'? Ach rinne sibh uaimh robálaithe de? Chuala uachtaráin na sagart agus na scríobhaithe ina thaobh seo agus bhí siad ag lorg slí chun é a mharú, óir bhí eagla orthu roimhe mar bhí an slua go léir ag déanamh iontais dá theagasc. agus nuair a tháinig an tráthnóna d'imigh siad amach as an gcathair. Agus gabháil thar bráid dóibh lá arna mhárach chonaic siad an crann fígí seargtha óna phréamhacha. Chuimhnigh Peadar agus dúirt sé leis, 'A Mháistir, an crann fígí a chuir tú do mhallacht, féach! tá sé seargtha. Dúirt Íosa leo a freagairt, 'Bíodh creideamh agaibh i nDia. Deirim libh go fírinne, má deir aon duine leis an sliabh seo, Éirigh suas agus déan tú féin a caitheamh san fharraige, agus gan aon amhras ina chroí ach é a chreidiúint go mbeidh mar a deir sé, déarfar sin dó. Deirim libh, dá bhrí sin, an uile ní a bhí á impí agus á iarraidh agaibh, creidigí go bhfuil sé fágtha agaibh, agus gheobhaidh sibh é. Agus nuair a bheidh sibh in bhur seasamh ag urnaí, má bhíonn aon ní agaibh i gcoinne aon duine, maithigí dó é, i dtreo go maithfidh bhur Athair sna flaithis bhur cionta daoibhse go maith. Ach mura maitheann sibhse, ní mó a mhaithfidh bhur Athair sna flaithis bhur cionta daoibhse. Tháinig siad go Iarúsailéim arís, agus ag siúl sa teampall d'Íosa, tháinig uachtaráin na sagart agus na scríobhaithe agus na seanóirí agus dúirt siad leis, Cén t-údarás atá agat le na nithí seo a dhéanamh, nó cé thug an t-údarás sin duit chun na nithí seo a dhéanamh? Dúirt Íosa leo, Tá aon cheist amháin agamsa le cur oraibh. Tugaigí freagra orm agus inseoidh mé daoibh cén t-údarás atá agam leis na nithí seo a dhéanamh. Baisteadh Eoin, arbh ó Neamh nó ó dhuine é? Tugaigí freagra orm. Ach rinne siad machnamh ar an scéal mar seo ina gcroí, Má deirimid, ó neamh, déarfaidh sé, cén fáth nár chreid sibh ann? Ach ná déarfaimis, ó dhuine, bhí eagla orthu roimh an bpobal mar bhí meas fáidh dáiríre acu ar Eoin. Agus is é freagra a thug siad ar Íosa, Níl fhios againn.